mgbede ọma nụ kedu otu ngwụcha izu ụka unu si aga eji m aka na ọ na-aga ọfụma ndị nne na nna unu kwanụ ha adịkwa mma ndewo nụ anyị abịakwala ọzọ n'ama mmụgharị anyị na JS1 chetakwa na anyị kwere nkwa na anyị ga-abịa mụgharịwazie ihe ndị a kụzigoro anyị kemgbe term a bidoro bụ term nke atọ anyị si na anyị ga-eme gịnị anyị ga-abịa mụwa ihe ndị ahụ mụgharịa ha maka ule nta na-abịa na week ọzọ ebe anyị chọrọ ibido na JSS1 ee isiokwu izizi ndị JS1 mụrụ na term nke atọ biko weta note gị gị asape note gị gị bụ nwa akwụkwọ eji m aka na nzisa ozi nọ na note ahụ echi nzisa ozi ejikwana m aka na onye nkụzi gwara gị na nzisa ozi bụ ụzọ dị iche iche mmadụ si ezipụta ebumnuche ya iji mee ka onye ọ na-agwa okwu ghọta ya nke ọma ọ ya bụ gịnị nzisa ozi otu mmadụ si ezipụta ebumnuche ya iji mee ka onye ahụ ọ na-agwa okwu ghọta ya bụ gịnị nzisa ozi ama m na onye nkụzi gị gwakwara gị na e nwere nkenụdị nzisa ozi ọ dị abụọ nzisa ozi ke ọdịnala na nzisa ozi ke ugbu a nzisa ozi ke ọdịnala ọ dị otu a na note gị na nzisa ozi ke ugbu a nzisa ozi ke ọdịnala bụ gịnị ọ bụ ụzọ ndị mgbe ochie ji eme gịnị ezikọrịta onwe ha ozi na mgbe ochie otu ndị mgbe ochie si ezipụ ozi ha ọ ya bụ gịnị nzisa ozi ke ọdịnala mgbe ụfọdụ na mgbe ochie ahụ ọ na-abụ okwu ọnụ ịkụ ekwe ịkụ ogene ịkụ ikoro ịgba egbe ịfụ ọja nzu na ọmụ nkwụ osisi ogerisi dị iche iche na ihe ndị ọzọ e jikwa ezipụ ozi macha anwụrụ ọkụ ihe ndị ahụ niile bụcha gịnị nzipụ nzisa ozi kee ọdịnala ama m na onye nkụzi gị sechara gị eserese otu ọja na-adị otu ekwe dị, egbe, ikoro, osisi ogirisi, ọmụ nkwụ na nzu kaba ahụ ma otu esi ese ha gị eburukwanụ ha na uche ihe ndị a niile bụ gịnị ngwa nzisa ozi ke ọdịnala mata otu esi ese ikoro otu esi ese ekwe otu esi ese ọja na otu esi ese egbe ọkachasị egbe mkpọ n'ala ọkwa ị ma ndị wụ egbe mkpọ n'ala ama m na onye nkụzi kọwachara ihe ndị ahụ marakwa na ihe anyị na-eme wụ mmụgharị onye nkụzi akụziela ihe niile o nwere ike ịkụzi anyị sị ka anyị na-enyetụrụ gị aka ka ọ na-adị gị ọhụrụ na ụbụrụ nke na ụdị nzisa ozi ọzọ bụ gịnị nzisa ozi ke ugbu a anyị sị na nke ahụ bụ ụzọ ọgbara ọhụrụ eji ezisa ozi chetakwa na akụgide egwu nkwa egwu dagharịa emee gịnị atụgharịa ụkwụ ọ ya mere mgbe nke ugbu a bịara ndị mmadụ maka na otu ndụ ndị igbo dị ndị igbo na-agbakwuru mgbanwe maka ha ma na mgbanwe na-enye aka onye ọbụla gbakwurukwa nzisa ozi ke ugbu a maka ọ na-adị fere fere nzisa ozi nke ugbu a nke izizi ya bụ gịnị leta ide leta ọ ya bụ nke kacha ochie mgbe nzisa ozi nke ugbu a malitere ọ na leta ahụ ka ọ malitere anyị nwee leta anyị nwee ekwentị anyị nwekwanụ tv ma ọ bụ ihe onyonyo anyị nwee redio nwee newspaper nwee kọmputa nwee Facebook nwekwanụ YouTube bụ nke i ji ahụ m n'anya ihe niile a bụcha gịnị ngwa nzisa ozi mana n'ime ngwa nzisa ozi nke ugbu a niile nke kacha aga ọsọ ọsọ bụ gịnị ekwentị mgbe ọbụla ị chọrọ izipụ ozi gị chọọ ka ozi ahụ gaa ọsị- ọsọ ọsọ gị mee gịnị gị ejide ekwentị nke bụkwanụ nke izizi bụrụ gịnị leta ugbu a kaba ahụ gaa mata otu esi ese eke ekwentị otu esi ese redio otu esi ese leta otu esi ese ee tv maọbụ igbe onyonyo matacha otu esi ese ihe ndị a maka enwere ike ugbu a onye nkụzi ga-asị gị gịnị were eserese gosipụta ngwa nzisa ozi ke ugbu a makwa na onye nkụzi ga-asị kedu ngwa nzisa ozi nke ugbu a bụ nke izizi e bidoro jiwe na-ezisa ozi gị ma na ọ leta makwa na onye nkụzi ga-asị gị kedu ngwa nzisa ozi na-akacha aga ọsọ ọsọ na-eme ka ozi garuo ọsọ ọsọ gị ma na ọ gịnị ọ bụ ekwentị uru nzisa ozi bara ọ na-eme ka ozi ruo ndị a chọrọ ka o rue ntị ọ na-emekwanụ ka ndị mmadụ ghara ịdaba n'ọnya ka ha nụta ihe a na-ekwu nwee ike mee gịnị kaba ahụ mee ihe ndị ha kwesịrị ime a na-esitekwa na ya amata ọja ọb- ọbịa pụrụ iche bịara n'obodo na ihe ndị ọzọ ama m na ọ nọ nga ahụ, gụpụ- gụọ ya ị ga-aghọta ya ọghọm dịkwanụ na ya wụ ụfọdụ ya na-amapụ obi ụfọdụ ya na-emekwanụ ka ndị mmadụ daba n'ọnya ọkachasị ndị gara n'ebe ebe a na-ezisa ozi n'ihe onyonyo na-alọta n'abalị mgbe ụfọdụ onye ahụ nwere ike ịdaba na nsogbu mgbe ụfọdụkwa ọ na-emekwanụ ka gịnị ọ na-adị ọnụ ọ na-agala ego ọ cha ya bụ gịnị ọghọm dị na ya ihe ọzọ anyị ga-eleba anya bụ agụmagụ ugbu a anyị sị na agụmagụ ugbu a bụ gịnị agụmagụ e dere ede i dehaa ya otu ahụ a makịala ya agụmagụ ugbu a bụ gịnị agụmagụ e dere ede n'akwụkwọ maọbụ agụmagụ mmadụ chepụtara ma detuo ya n'akwụkwọ e nwere nkenụdị agụmagụ ugbu a nke bụ iduuazị ya bụ akụkọ ejije maọbụ egwuregwu na gịnị abụ agụmagụ ugbu a izizi e nwere maọbụ agụmagụ igbo ugbu a izizi e bu ụzọ e, e nweta bụ gịnị omenụkọ ọ bụ gịnị omenụkọ nke maazị Peter Nwana dere n'afọ 1933 gị bụ nwa akwụkwọ chetakwa ya onye nkụzi akụziela ya gwa gị agụmagụ ugbu a izizi e nwere n'asụsụ Igbo bụ gịnị omenụkọ nke Maazị Peter Nwana dere n'afọ 1933 njirimara ya bụ otu njirimara ya bụ gịnị e dere ya ede ọzọ bụ gịnị a ma onye dere ya nke ọzọ bụrụ gịnị a ma afọ e dere ya nke ọzọ bụrụ gịnị ọ naghị agbanwe agbanwe ọzọ bụrụ gịnị ọ naghị eso onye dere ya ala ọ ya bụ gịnị njirimara ya uru ya bụ gịnị ọ na-enyekwa obi ụtọ ọ na-eme ka ọ dị mfe ịgụ ya agụ ọ na-emekwanụ ka onye na-agụ ya ghara ichefu ihe ọ gụrụ na ndị ọzọ o nwekwanụ ọghọm ọghọm dị na ya bụ gịnị ọ na-efu nnukwu ego mgbe a na-ebipụta ya ụfọdụ agụmagụ ugbu a na-arafu ụmụaka ama m na onye nkụzi dechara ihe ndị a n'ime akwụkwọ gị ka ba ahụ ka ime otu esi ese eserese agụmagụ ugbu a i dee agụmagụ ugbu a n'elu ya gị esee gị edee akụkọ maọbụ iduuazị gị edee ejije maọbụ egwuregwu gị esedatakwa abụ njirimara ụfọdụ agụmagụ ugbu a bụ gịnị akwụkwọ anyị na-agụ nke anyị kpọrọ gịnị enyi mere enyi ya nke a ọ bụ gịnị agụmagụ ugbu a ọzọ bụ gịnị eze oche abaghị ọzọ bụrụ gịnị ndụdọ nne ntị na-azụ anụ ọka ihe ndị a niile bụcha agụmagụ ugbu a gị bụ nwa akwụkwọ jisie ike na JS1 gaa gụgharịa isiokwu ndị a anyị mere ugbu a gụọ ya gụọ ya ọfụma ma chebiri ule gị na ule nta gị na Tuesday week ọzọ n'izuụka anyị na-agba ka ule nta na-ebido n'ụlọ akwụkwọ anyị jisie ike gị elegharịa ihe onyonyo a gị ekesaa ya gị abịanye aka ebe ịhụnanya gị enyekwanụ anyị gị abịanye aka ebe ị kwesịrị iweliri anyị aka elu gị emekwanụ gịnị gị ekwuo okwu ebe ị kwesịrị ikwu okwu gị ekesaa ya ka ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ sonyekwara n'anyị n'ihe anyị na-eme igbo ga-adị igbo agaghị anwụ anyị achọghị ka nwata akwụkwọ ọbụla na-akwa sị na igbo na-ara ya ahụ ndeewo ọ ga-adịrị gị na mma ị ga-ede ọfụma gị bụ nwa akwụkwọ ndeewo nụ ya gazie